alama jatigɛra denmisɛnnin don o dugujɛ a nana se musokɔrɔba ma kɔrɔkɛ jugu nin a ko n ma aa a k'e tɛ k'i buramuso jateminɛ dɛ aa musokɔrɔba ko ne yɛrɛ bɛ k'a jateminɛ a bɛ fɔɔnɔ la aa a ko n ma ee i buramuso ka ko jɛlen tɛ dɛ ne sigalen b'a la n'a kɔnɔma tɛ ee ma kani k'o tɛ se ka kɛ a cɛ bɛ jamana kɔnɔ san fila ale bɛ kɔnɔ ta cogo di a a ko cɛ in yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ fugariya la ne yɛrɛ t'a dɔn a taara kun o kun na kaba a taara a tɛ lɛtiri ci a tɛ weleli kɛ a ka dɛrɛmɛ tɛ na han ni ne tun ye dangaden ye dun ne tun bɛna se ka aw balo wa han ne ni maa minnu bɛ baara la olu ka nafolo de bɛ ne bolo ka sɔrɔ a bɛ maaw kɔnɔ k'a bɛ nafolo ci ka sɔrɔ a tɛ dɛrɛmɛ di ne ma e baden jugu kumakan filɛ ka sɔrɔ dɔgɔnin kaba a taara tubabu jamana kan tishɔriti saba pantalɔn saba de b'a bolo ni dɔ nɔgɔra a bɛ dɔ ko a tɛ pari a tɛ dumuni ɲuman kɛ a tɛ si yɔrɔ ɲuman na a bɛ ka fɛn bɛɛ ɲini k'a bila ka na di du kɔnɔ kɔrɔkɛ de ma o kɔrɔkɛ jugu ka baara filɛ dɔgɔnin na a ye musokɔrɔba lasigi u ye ala minɛ ka dɔgɔnin muso wele alama nana alama nalen u ye dukɔnɔden tɔw wele kɔrɔkɛ ko bɔn i bɛ kuma ma kani ko alama anw bɛ k'e jate minɛ e bɛ ka fɔɔnɔ muso kɔnɔma kɛcogo de don i kɔnɔma de don wa n'i kɔnɔma don o fɔ an ye ka d'a kan i cɛ tɛ an bɛɛ b'o kalama n'i ye kɔnɔ kɔni ta i ye kamalen de tigɛ o t'anw danbe ye o la anw b'an dɔgɔnin de wele a b'i furu sa an b'i gɛn walima i ka den fa fɔ aa o don kɔrɔkɛ jugu yɛrɛ ko walahi ne dɔgɔnin tiɲɛ la nafa t'a la cogo cogo nin man kan k'a la ne bɛ n dɔgɔnin fɛ alama i b'i jija min ye kɔnɔ da i la n'i m'a fɔ n b'i faga ka d'a kan ne bɛ n dɔgɔnin minɛ cogo min n b'i minɛ ten de ne dɔgɔnin y'i kalifa ne de la ka taa jɔn ye kɔnɔ da i la ale de ye kɔnɔ da muso la a bɛ tile ka dɔgɔnin o y'a sɔrɔ a ye muso bagabaga a pɛrɛnna a kunna ko n'o ma kɔnɔ dabaga fɔ k'a b'o faga o ko a barika ala ye muso ja tigɛ kojugu a ye kɔrɔkɛ lajɛ k'a lajɛ a ɲɛji sira fila jiginna a kumatɔ y'a bolo kɛ tan de k'a b'a jɔ kabakolo la a ko he ala bila an bɛɛ ɲɛ bɛ ala la kolokojugu muso bilalen i cɛ taara hali a ma mɛn i filɛ ka kɔnɔ ta nin ye tan nin tɛ anw maloko ye wa jɔn ye kɔnɔ da i la o don y'a sɔrɔ baarakɛden min bɛ yen ko kami a bɛ seli de la a bɛ golo kan baarakɛden in bɛ seli la a tɛ kanu kɛ muso jatigɛ kojugu a ko ko ni ne ma a ye min fɔ ne ye ni ne ma sɔn a bɛ mugu ci ne la a bɛ n den faga a bɛ a yɛrɛ faga ee saya ɲɛsiranɲɛ ani muso den kana sa alama fana ko a y'i tɛgɛ sin baarakɛden na a ko nin baarakɛden de tun bɛ don ne ka dugutila fɛ ka taa bin ne kan o de ye kɔnɔ da n na kɔrɔkɛ sinna ka boli yɔrɔnin kelen ka taa se baarakɛden ma a bɛn'i biri k'a bɛ seli a y'a k'a tulo kɔrɔ wabanw wabanw fo k'a bɔ golo kan baarakɛden ko n ye mun k'i la a ko dɔ wɛrɛ fɔ n kɔ a ye piye fila la k'a bugɔ aa sokɔnɔmɔgɔ dɔw ye bere ta k'u b'a kun ci baarakɛden bolila fo ka t'i kalifa k'a ye mun kɛ a bɛ n bugɔ mun na kɔrɔkɛ ko i b'a dɔn e ma kɔnɔ da ne buramuso la wa han e ye baarakɛden maa lankolon de ye nk'anw hinar'e la k'e ta k'i ka lɔgɔ ɲini ka d'a ma jaja e bɛ anw buramuso kan yan kɔrɔkɛ yɛrɛ ye kɔnɔ da muso min na a y'o nkalon de ta ka da baarakɛden la dennin y'i sigi kasi la alama kun birilen tora baarakɛden bɛ ka bugɔ a ma se k'a kun kɔrɔta a ɲɛji bɛ ka jigin baarakɛden bolila alama ɲɛji bɛ ka jigin a m'i kun kɔrɔta a bɛ ka ala wele e eh! ne bɛ nin kɛ cogo di ala e eh, ala mun ye nin kɛ ne dakan ye e eh, ne alama ne y'a to e ala ma ala ne ye nkalon da waliden na cɛnin ma se ne ma abada e masa arahamani maaw ye alama da wulu ma u y'a da fali ma k'a tɔgɔ tiɲɛ nin bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ kɔnɔtiɲɛ tun ma dɔn a ma développer ni kɔnɔ kun b'i la o don a bɛ wolo de walima n'i y'a tiɲɛ i bi sa o kɔrɔkɛ jugu nin a ye baarakɛden gɛn baarakɛden taar'i kalifa dugutigi la u ko dugutigi ma a ye kɔnɔ da alama la dugutigi ko a y'a fa u ye baarakɛden nin ci fo k'a kɔ bɛɛ kɛ joli ye fo dulɔki bɛ nɔrɔ a kɔ joli la k'a gɛn ka bɔ dugu da fɛ baarakɛden nin taara a ka sara ma d'a ma a bɛ kasi a ko walahi ne ma s'a ma ne ba ka tafe b'a la a ko dɔ wɛrɛ fɔ n ye n'a ko k'a b'a yɛrɛ lajɛya kɔrɔkɛ b'a wɔlɔ n'a ko k'a bɛ kuma kɔrɔkɛ b'a c'a da la a da fununa ka nun funu o de don baarakɛden bɛ ka taa wula kɔnɔ a kelen sabara kelen ni dulɔki kelen de b'a kan na ni kurusi a ka finiw ma sɔrɔ sabara ma sɔrɔ kɔrɔkɛ yɛlɛla hɛ a ko ni kamalenkɔrɔ kɔrɔ fɛrɛ banna i ta banna koyi a ye sokɛ ta ka tugu a nɔfɛ kungo kɔnɔ a nan'a sɔrɔ baarakɛden bɛ yiri kɔrɔ e a bɛ kasi la baarakɛden k'a ma ko e a ko yafa n ma koyi a ko walahi ne bɛ n kali ala la ne ma se i nimɔgɔmuso ma i buramuso ma foyi ma don ne n'a cɛ ne ba ka tafe b'a la ɛɛ tanba kɔrɔkɛ jugu ko e hakili la ko ne t'o kalama ne b'o kalama koyi e yɛrɛ bakun i ma s'a ma foyi t'e n'a cɛ a ko n'o tɛ tanba dɛ n ko dugutila fɛ ne b'a ye e de bɛ don a kan ɔhɔn a k'e ye ne dontɔ ye ko ɔhɔn a k'i bɛ sa yan a ye marifa ci baarakɛden na wula kɔnɔ maa si tɛ yen baarakɛden nin bɔra ka bin dingɛ kɔnɔ a hakili la k'a sara a ko n'i y'a ye i ye n dontɔ ye k'i b'a lakali i bɛ balo la de a seginna o don tile ma u ye mangoya dunun fɔ alama kun alama bi neni a bi da diɲɛ fɛn bɛɛ ma du kɔnɔ ko maalankolon don k'a ye kɔnɔ ta kɔrɔkɛ ko n bɛ nin kɛ cogo di n bɛ se ka nin fɔ n dɔgɔnin ye wa ha a ka a muso kalifa n na baarakɛden kana kɔnɔ da o la du kɔnɔ yan k'a sɔrɔ a yɛrɛ de ye kɔnɔ da a dɔgɔnin muso la e ye n balimaw balima jugu fili kɔrɔ dɔgɔnin min taara faransi wali ameriki walima japɔn ka nafolo ɲini ka na di kɔrɔkɛ ma ka jɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ kɔ kɔrɔkɛ jugu kɛwale de filɛ ka nin kɛ a dɔgɔnin muso la a kɔfɛ ka dɔgɔnin tɔgɔ tiɲa ni kɔrɔkɛ kumana jama la a b'a fɔ he he ala ala de bɛ maa sɔn ɛ ni maa min ye dɔgɔnin tɔgɔ fɔ a ye he kana nin dangaden tɔgɔ fɔ ne ye dɛ kabi tunkarankɛ taara a ka dɛrɛmɛ ka haramuya k'a sɔrɔ kalo kalo kɔrɔkɛ bɛ t'i sigi ka tunkarankɛ ka sara kɔnɔ sara bɛ di tunkaran min ma a bɛ na fakisi la k'a bila ka taa d'a kɔrɔkɛ ma kɔrɔkɛ ye du jɔ fo du naani ka misiw san alama jiginna du kɔnɔ a maloyalen don ni den ye kɔrɔkɛ ko ne b'i mara ala n'a kira kama ni dɔgɔnin nana n b'a deli ka d'a kan a tɛ se ka ban nafa foyi t'i dɔgɔnin na ne dɔgɔnin na a tagalen tila a ma nafa ɲɛ yan a bɛ ka dɔgɔnin ka ɲuman bɛɛ dogo wa dɔgɔnin tɛ nin si kalama ma kani bɛ kasi ɛ a ko n'a fɔra ne den tunkarankɛ ka taa jamana kɔnɔ tunkarankɛ k'u ɲɔgɔn tɛ ne denw na o ka kɛ fogofogo dabakala ye nafa t'a la a ma foyi kɛ maa si ye nin bɛ kɛ cogo di aa mari masa balima jugu sinji jugu ala y'a kɛ alama kɔnɔ den nana taama maaw bɛ k'a yira ko baarakɛden de ye kɔnɔ da alama la alama ma se ka gindo in fɔ maa ye alama balimaw y'a wele k'a ɲininka a bɛ kasi a ma se ka kuma balimaw k'a ma ko baarakɛden don a ko baarakɛden tɛ ko jɔn don a tɛ se k'a tigi fɔ a bɛ siran nin den fila in b'a bolo so kɔnɔ kɔrɔkɛ jugu nin alama nana ɲɛ ka fɔrɔmu sɔrɔ tuguni aa a bɛ ka taa alama bara don o don n'a nana alama bɛ siran a dontɔ ni marifa de bɛ don sayako kuma de b'a da n b'i faga n'i ma sɔn alama ko k'ale bɛ boli a ko n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ n b'i faga n t'i to yen aa o don a ye dɔgɔnin muso ja kun kɔ a y'i t'o la fo ka na kɔnɔ filanan da dɔgɔnin muso la so kɔnɔ baarakɛden ninnu tɛ yen o don ɛ don min na a nana siga ko kɔnɔma don musokɔrɔba yɛrɛ k'a ma a ko nin ye ne siɲɛ fila ye i b'i janto a la han tanba e i buramuso bɛ komi a kɔnɔma don tuguni a bɛ ka fɔɔnɔ de e a ko a kɔnɔma don a nana ka na alama ɲininka a ko alama a fɔra k'e bɛ ka fɔɔnɔ alama ko tiɲɛ don kɛ a ko n kɔnɔma don e a ko jɔn y'o kɔnɔ da i la alama kasira a ko baasi tɛ ɛɛ n bɛna min f'i ɲɛna n dɔgɔnin komi o ma muso ta cɛganan don n'o tɛ n'a dɔnna ko ne ye kɔnɔ da i la ne muso fila furu bɛ sa n tɔgɔ bɛ tiɲɛ i yɛrɛ dun b'a dɔn n ye kalikan min f'i ye o de bɛ n bolo n ko n b'i faga ka n yɛrɛ faga n'i ma sɔn nafa foyi t'i cɛ la n t'a kalama n t'a ka foyi kalama ne de jɔlen bɛ n'i ye ne de b'i balo ne de bɛ fɛn bɛɛ k'i ye an dɔgɔnin tanba min bɛ yen a to n t'a la i k'i sen bɔ ko bɛɛ la i y'a mɛn alama sigira alama bɛ haminen don dukɔnɔmɔgɔw ye alama kɛ ko wulu du kɔnɔ maa ka bonya t'a kan a bɛ fɔ a ma ko sungurunba don a bɛ fɔ a ma k'a tɛ miiri nin bɛɛ la dɔgɔkɛ tɛ nin kalama sanfɛ dɔgɔkɛ kɛnin bɛ ka baara kɛ a bɛ kɔrɔtɔ wari de ma ka n'a ta k'a di a kɔrɔkɛ ma fakisi la n'a ye a muso ɲininkali kɛ a b'o n kɔrɔ ko alama bɛ di ee a ko n dɔgɔ n'i ye alama y'i bɛ fil'a ma bi alama bonyanen don bi ka nugu i den yɛrɛ kɛni ayi a tɛ bɔ ne bolo a bɛ si ne kɛrɛfɛ don o don walahi i hakili latigɛ n'o fɔra tunkaranke bɛ nisɔndiya jaa tunkaranke salen don a kɔ a jigi tigɛlen don a kɔ a janfalen don a kɔ e badenjugu e ma miiri nin tunkaranke in na nin jɛra a faso dumuni duman kɔ ka jɛ a faso bonya kɔ ka jɛ a faso diya bɛɛ kɔ ka taa gɛlɛya kan ka nɛni kun ka dɔgɔlima ni jɔnmaya kun ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ k'a yɛrɛ ni di ka hɛrɛ ɲini ka n'a di e nanama sumalen sigilen ma e ma se ka maa wɛrɛ sara nin na fo o tigi e baden jugu fili kɔrɔ koyi ala k'an kisi nin kɔrɔkɛ jugu tɔɔrɔ ma o don tile ma tunkaranke a bɛ yen a t'a dɔn a bɛ fɛn min kɛ a ko ko bɔn k'a bɛ fɛ ka na a y'a fɔ kɔrɔkɛ ko ne bɛ fɛ ka na kɔrɔkɛ ko kana na fɔlɔ dɛ an bɛ baara minnu na o ma ban n y'i ka so laban min labɛn i y'a faamu o jɔli ma ban fɔlɔ kana na fɔlɔ e k'a to ne ma n'i na tuma sera n b'a f'i ye o e bɛ kɔrɔtɔ mun na i juguw de bɛ dugu in na yan o de kama ne tɛ fɛ i ni mɔgɔ ka kuma a bɛɛ nafigi wa ne yɛrɛ ye n tugu ka kumanin dɔ fɔ e ma f'u b'i kɔrɔfɔ walahi n'i i kɛnɛ d'u ma u b'i dun wa ni ne tɛ u n'i muso cɛ u b'a faga nka i muso bi alihamudulila n'i y'i muso hali ta de y'i muso don a bilennen k'a cɛ ɲɛ e ala jaa a bɛ ka balawu da muso kan dɔgɔnin ko n kɔrɔ ne b'i kɔ e ne kɔrɔ ne b'e kɔ ni n sarala dɔrɔn n bɛ n'a d'i ma n kɔrɔ i janto du la e n kɔrɔ du joli bɛ yen ko du naani misiw cayara e a ko misi bɛ kɛmɛ bɔ kɔrɔkɛ ye misi san ka fulakɛ san a ye papiye dilan du bɛɛ la a bɛɛ y'a yɛrɛ halala de kelen ma dilan dɔgɔnin tɔgɔ la dɔgɔnin ta tɛ foyi ye a ma foyi fɔ maa si ye ko dɔgɔnin y'a d'a ma seere tɛ dugu kɔnɔ e mari masa ala ka ɲi koyi dɔgɔnin hakili la k'ale kɔ dilannen don dɔgɔnin bɛ ka hami a muso la ja dɔgɔnin muso fasalen don a bɛ kasi la don o don hakili tiɲɛnen don a kɔnɔ filanan bɛ na bɔ kɔrɔkɛ jugu nin ye u dɔgɔnin wele a ko daba daba nana a ko daba a ko namu a k'e de y'an bɛɛ lancinin ye i kɔrɔkɛ taara jamana kɔnɔ san saba ɲinan a ma na a muso bɛ tan n'i y'a dan ne ma dɛ kan'a jate minɛ n'i y'a ye baarakɛla ye kɔnɔ d'a la dɛ anw ne mago t'a la e dun b'a dɔn ne ye kɔrɔkɛba ye ne ye burankɛ de ye ne ka sira t'o ko sugu la nka e kɔrɔkɛ de don i bɛ se ka taa si muso in fɛ ah e n'a bɛɛ tɛ fanu e a ko n kɔrɔ a ko ne t'o kɛ a ko o man ɲi he a ko bɔ n da la e t'a kalama ne de b'a kalama ɛ n k'o de bɛ ka an bara han a ye dɔgɔnin nɛgɛn ka daba nɛgɛn ka daba nɛgɛn fo dugutila fɛ daba wulila ka t'i jɔ alama ka da la a ye alama ka da sama alama ko jɔn a ko ne daba don alama ko mun kɛra aa a ye da jagoya yɛlɛ koyi dɔgɔnin donna yɔrɔ min na k'i sigi kɔrɔkɛ sina ka n'i jɔ da la ten a ko jɔn de bɛ yan dɔgɔnin ko ne don a ko a ye bɔ a sina ka busan tigɛ a dɔgɔnin fɛ ka pɛrɛn a dɔgɔnin kunna ten dukɔnɔmaa bɛɛ bɔra aa dɔgɔnin bolila a ko n dɔgɔ ja nin ye e de ye e sɔnna ka nin kɛ